fast forward to ife mee na court a bịa ewepụta eli chaichai ụtụtụ Monday eli paipai ụtụtụ Monday so that Sunday a elilo m anything o nwere ndị try iwetara m ihe dịka biscuit or water four by four so m lie ya ma ndị bụ seni wee bịa ma ndị bụ tesi everything sị mba wee traịzie weta biscuit na mmiri a ka m tagodu ka ka mma na-eji wee ji taa n'abalị ya then fast forward in the morning a kpọọ Peter Blessing mụnwa bụ onye izizi a kpọrọ mụnwa ka a na-akpọkarị ama m ihe a na-akpọrọ ha m ama nọ ife dị na akwụkwọ ma si na possession ọgwụ na nkewa ihe gamiga dịka case m a dịzi iche nke nwa wee kpọọ m sị na inspector ọkọ nọọsụ nọọsụ n'oge amam ya akpọ nke a akpọ mgbe ọ mụrụ chacha ya otu mpụta nke a bụ coloured nwaanyị setewe m foto chakam chakam chakam turn otu turn otu turn otu turn otu na-ese m sọ foto sechaa sekwe file m a foto were file m nalie hey isi wee gbalie m wee kpọọ nwoke anụ a nye m onye e, e, nke onye ka anụ a nye m ihe na nye m nke onye onye ya ebe onye ya-abịa gbapụta m because a pụtazie n'ụtụtụ a kpọzie anyị ripaipa ebe tu bịazie anyị jee nyechia anyị ife anyị gasị because famasi were ife a sị m anyị alala ụtụ ife a and nke a and watch m so fa kpọ anyị ebe tu bịa nyechia anyị those things nyekwa ndị mụ na fa nọ phone fa because mụnwa ejirọ phone so that morning na a bịa sesizie m foto m were phone nke ofu onye onye nke Zimbabwe kpọọ phone kpọwazie phone nke nwoke onye ka onye ka sị ya kedu ihe abịa bịa see m foto see m chacha chacha chacha akụkụ m niile e sechara ya na foto sekwuo file m a foto wee buru file pụọ na nwaanyị onye coloured sị e I want to go and drop my kids then I'll go and do this ọ na-agwa ndị otu fa and o yi mufti m kpọwa ya sị ama ama akwa ihe nwaanyị a dị up to ọ sị m ee na ọrụ nwaanyị abịa ife anyị buru file jee ebe nwa jee ebe nwa nke a gaa ewere ụbọchị akpọsị mgbe a kpọsịrị ka anyị kwadozie 7 o'clock ka anyị kwadozie jebezie court court before that 7 o'clock akpọgo anyị sị anyị rụkụọ ute anyị jee rụkụsie blanket anyị and those points ọ dị si na anyị ka anyị jee pack ya nwesị a na-eche na ihe abụọ ọrụ na ọnụ nwa ya alụkpo alụ asị na ọ bụrụ na ife ọ dịrọ ọfụma ife ọ dịrọ ọfụma i bido n'isi nsị eche na ihe a bụ ọrụ nke nke sikwa anyị pịakọ ya ji were alụla ji edesa ebe ebe ọ na-adị asị m ee n'ọrụ anyị na anyị nwa ya edesa ya ọkwa anyị ji eweta mgbe ọ dị mma nkewa nkewa anyị pịakụsị ya desa o luzie mgbe a bịaziri kpọzie anyị ka jewezie ụlọ ikpe mụ bụ onye izizi a kpọkwara akpọcha ndị be anyị ndị Igbo gasị ndị ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị na ndị ọzọkwa ndị obodo kwa ndị akụkụ obodo gasị a sị na ha nwa bụ suspect ama m ofu ihe ka e dere mụ na ha mụrụ wee kpọnyekwuo mụnwa na m bụ suspect joinia fanwa hei ọbara tịsịsịwa m n'anya sị kekwa nke bụ ịkpọkwazị m mkpọkwazị m nwa bụ onye holy nweje sa m bụkwasị bụ suspect joinia ụmụ nwoke nke a ga-aba moto anụnwa bụcha anya bụcha anya na ihe na nke a ga-aba baki a ka ndị akwụ ndị suspect ụmụ nwoke akwụcha na line na-aba mụnwa kwụsị n'azụ ụmụ nwaanyị nọkwara onwe fa kpọpụta sọ m join ụmụ nwoke sị na m bụ suspect ụmụ nwoke alainasịsịa moto a ka mụ achọwekwasị ya bụ ka ha kwụ mụ na ha na line ka m lainakwazịa na-aba a sị ee ee ee you are woman you don't join m sị ebe etu unu join mụ na ha sị na m bụ suspect ka m lainakwazịa n'etiti ha nwa ka okwu bee ha sị m ee ee ee ihe ọzọ ote nkewa kwụrụ n'akụkụ na-achịta azụ na-achịtezi azụ ndị alainasịa m sị ee echekwa na unu sị na m bụ suspect ọkwa ndị ọcha ndị ọcha echekwa na unu sị na m bụ suspect ka m laina n'ụsọ ndị mụ na ha bụ suspect gaba n'ebe a na-aga because unu kpọ ha suspect kpọkwuo mụnwa suspect na m mezi gịnị lapụ ụmụ nwaanyị na na na na room bịazịa kpọọ mụnwa suspect ha sị m ya mụ chere godi here mụ chere here don't worry don't worry don't worry you can't join with men ọkwa ndị ọcha ndị isi ndị isi ọcha ndị isi ọcha afọ m ndị ochi ndị ojii ebe moto karịa m wee chezie ha wee je kpọtazị ụmụ nwaanyị wee bịazie a sị anyị bazie the other back how many are you guys anyị gwa ha a sị anyị baa ofu baki baki eju abakwa the other one ka anyị dịsị ụmụ nwaanyị 15 aba the first back ba the other one m sị ekele dị chukwu na-esubebe nke a ji phone m meji wee nwee ike na-acommunicate

nọrọ n'ime ebe a na-eche ka m ife mụnwa m ga-eji m sị kedụzi nke bụkwazị na m bụkwazị suspect ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ abụrọ suspect ka ihe m mezi ka ihe m mezi nke a dọla ebe a sị ka so m na-esi dọla ebe kesi ka m esi communicate utụrụ ya kpọkwuo ndị ndị be m sị fa nekwe ka m si wee dọla ka eke esi eme ka eke esi eme na side nọ na-eke ọtụ enye m na afa nke nwa ebe a ka m dọnọ e deye nwa deye nwa deye nwa si ee Peter Blessing kot si nke nwa 2 plus 4 wetin wetin ihe dịkasị ebe a saps enye m ya si mepee dị ụzọ tinye m ebe a ka m nọ isi na-agba m yara yara toilet dị ebe a mmiri dị ebe a oche dị ebe a m sị ọ sọ m ka e debe n'ime room a maka na m mezi gịnịzi nke m ọ dịzi iche o tere obere aka kpọbatakwa ụmụ nwaanyị anyị n'otu a ka m si nwechaa aṅụrị sị hei na onye ji phone abatakwa pute m ka m fụrụ phone ji communicate my dear fast forward to ije ụwa m ije ụwa m bịa na Saudi fast forward to ije ụwa m otu a ka m dọnọ n'ime ebe a ndị otu a kpọbatakwazịa ndị otu anyị anyị dọnọkọsikwa ọnụ anyị dọnọkọsikwa ọnụ a na-anọkwa n'ebe a na-egbu oge a na-ekpobatazi na-edubatasị ụmụ nwaanyị sichazi other suburb gasị wee bịa na-edubatakwuzie ma ndị ọcha ma ndị coloured ime ụlọ anyị anaghị esi siga siga bidozie sibe siga siga ndị ala ndị akụ ụmụ obodo akpọta akpọbatara anyị because anyị họbụrụ ndị bịara abịa ndị obodo akpọbatasizi na-aṅụsịzi siga ṅụju sebere mmadụ nka nonsense n'ime ebe ahụ ihe ikunwụzi ume then fast forward to ihe a na-emezi na-emezi na-emezi ofu nwaanyị bịa mewe introduce eh ahụ now the court see I'll be the person to control you guys to take you guys to your courtroom if you don't have lawyer tell me I will make plan for lawyer and all that you know mụwa sị ụmụ anụmanụ ndị SADC mụ na ha so ma Malawi Zimbabwe ma Mozambique, Ethiopia so you guys don't have lawyer you still believe that policeman na ya elepụ unu like that fa wee bidozie mezie plan mewe call and all that luckily to me mewekwazie my own call and everything they say ehe onye nke ji okwu m si e na progress you know na ya bịa kpọpụta m from right underground a m sị ihe nke ọ dịkwanụ possible how possible it is na ya kpọpụta m from right underground a ebe kọtụ dị ka tekwara aka ya rigodigwo rigodikwu n'enu enu enu wee nweta ebe kọtụ dị ya ka a na-ekwu ka a na-ekwukwa o enye nwa bịa bịakwute nsị m hello who is here ya say blessing peter blessing i say yes it's me say who is your lawyer i say i don't know my lawyer name o i don't know his name but i know him when i see him because i'm not there so but i don't know his name also okay who is what who is the person putting on Sundance, sundance uh, jersey and sundance what what who is the person be with that lawyer who is the person to you i say the person na my oga o na i be the person so what is going on ka ife na-emesi ọ sị no since m gwagoro na the person ya na lawyer nọ bụ onye nke m na okwu ebego na ọ ka ya marụ ọ bụ na onye akwụgoro ụgwọ na nwa ya bịa kpọpụta m ihe nwa a sị na nkopute before you know it ọ bịakwa nke ịbụọ bịa kpọpụta m

ka a kwụrụ e wee kpọpụta m ama m ebe a kpọpụtazi ofu anụmanụ nwanne anyị nwoke bịa join kwa m there sị m hello nke nwa anyị sụọ igbo sụọ igbo ọ sị m are you Nigeria m sị Nigeria you Nigeria Nigeria ibo ibo ya ha sụwa igbo ọ sị m na ya na-agakwa chọọchị ụbọsị ụka ahụkwala ya nwụli ya tinye n'ime okwe ọ gwa ha ka o nye ha 10,000 na ha ekwelọ ha sị ọ sị ee ọ gwa ka o nye ha 5000 na ha ekwe ha sị ya nye 8 ọ sị nwaanyị m eji nye ha 10000 kama ya ha kpụzi mepere ma ha mepere ya akwụkwọ nkewa nkewa nkewa nke a na ọ baghị na computer a ka ọ nọ n'elu ya ị ghọtara na ọ ka ya nyewa si ebi ndụ nke na ọ baghị na computer m sị anyị nwekwara nwaanyị obodo hei